Marinella Marras de s'Ufìtziu Linguìsticu de sa Provìncia de Aristanis, deu ti domandu una cosa, tui imoi as a chistionai de su de su pani, de de su significau de su pani me in sa cultura de sa Sardegna. Nosu ti domandaus de ddu nai a is telecàmeras de Eia TV.
Si, est un'argumentu chi a mi mi agradat meda poita su pane de de una 'orta teniat significados chi a dies de oe amus pèrdiu, poite ogna festa teniat unu pane e fintzas unu drutzi precisu chi in sa forma, in sos ingredientes, in su modu comente fiat, in su trazu in comente fiat fatu aiat unu significau lestru, evidente, craru, de su significadu de sa de sa festa etotu. Fintzas cosas chi a dies de oe non si ammentamus prus, po narrer fintzas in sa cultura internatzionale Po Pasca ddu est s'ou de Pasca. A s'ora, in tempos antigos, non podiamus tènnere tzuculate, s'ou chi est arribau in tempos modernos, però s'ou ddu teniamus su matessi, in su pane, cun nòmene diferente, su cocoi cun s'ou, su pane cun s'ou, po narrer in logu meu si narat o cocoi de angulla o s'angulla, chi est unu un'ou ammuntau in parte cun pasta de de pane chi diant una forma de unu puzone, ite cheret narrer custu, ca in Pasca, in beranu, est sa nàschida torra de sa natura, est cando sa natura chi si nde ischidat, chi torrat a germogliare, chi naschent sos animales, in specie sos puzones, e e ddu at fintzas unu significadu religiosu, poita est su deus chi a pustis de una morte de tres dies su Deus cristianu torrat a biu e sighit a essere unu Deus in mesu de sa zente, ma fintzas una chida prima, po sa dominiga de pramma, oe non ddu est unu drutzi in sa cultura internatzionale po sa dominiga de pramma, invece teniamus su coccoi de pramma chi fiat pasta intritzada a ammentare su traballu de sas prammas e sas prammas sunt is ammentant su martìriu de cale si siat màrtire cristianu e fintzas in custu casu de sa morte de Zesu Cristu. Ma in dogna 'idda ddoe fiant fintzas panes po sa festa de su patronu e a s'ora cun su pane si faiat sa chi ddi narant cuasi in totue sa corona de, po narrer in bidda mia, deo seo ilartzesa, de Santu Prameri, in Norghiddu de Santa Julitta, chi est cussa chi in italianu est l'aureola del santo, chi dd'agopiaiant de s'istàtua, o fintzas bàculos de pìscamos, cando su su santu mancari est unu pìscamu, cun su pani si faiat fintzas cussu, o fintzas atros panes fatos unu paitzeddu in totue, po s'annu nou o po Paschighedda, il Natale, e fintzas cun formas diferentes po su maschittu o po sa feminedda. Maurizio Onnis, autore di testi scolastici, ti chiedo di raccontarci il tuo bellissimo progetto. Il progetto si chiama Storia sarda nella scuola italiana e nasce dalla mia professione. Io scrivo testi per le scuole italiane,

il dettato ministeriale dà, all'interno di questo noi chiaramente sviluppiamo anche il riferimento alla storia locale. Antonello, ti domandu cali est s'importanza de sa limba sarda in s'iscola?
Est de fundamentu, est de fundamentu siat in dis cumenti cussa chi afestaus oi, sa dì de sa Sardìnnia, sa dì de su pòpulu sardu, ma est de fundamentu prus che totu dònnia dì. in su fai de onnia dì de s'iscola, poita ca sa scola, paris cun s'atra istitutzioni educativa de fundamentu chi est sa famìllia, ma naraus sa scola, est sa chi a nosusatros si nd'at segau in is annus una de is lìnguas chi nosu teniaus e si nd'at segau sa lìngua stòricu-identitària, est a nai sa lìngua chi a millas e a millas sardas e sardus imparaiant in domu e dda intendiant in domu e dda chistionant in domu e cumenti intrant a iscola giai is maistus de sa prima elementari po tempus meda, po tropu tempus, ddis naraiant a is piciocheddus arguai de bosatru chi si nci essit unu fueddu in sardu. Duncas, proibendiddus de si espressai me in sa 'ina chi issus, sardus, conosciant, nosu sardus conosceiaus, e a fortza de ddu intendi e de ndi pesai generatzionis, cun sa cumplicidadi fintzas de su Stadu italianu, acentradori e centralista e, cun sa cumplicidadi, tocat a nai sa beridadi, fintzas de nosu sardus e de nosu babbus e mammas, chi eus cumentzau pruschetotu a s'acabu de is annus sessanta, a primitziu de is annus setanta de su sèculu passau, a no ndi pesai prus a is fillus nostus in sardu. Eccu, s'iscola at tentu custu ruolu de fundamentu a dolu mannu po fai a manera de cunsiderai Sa lìngua sarda, chi est de su patrimòniu stòricu e identitàriu cosa nostra, cumenti una lìngua de sèrie B, po imprassai a morti tzrupa sa lìngua italiana. Duncas, su problema no est s'italianu, sa lìngua italiana. Bivat su plurilinguismu e bivat sa connoschèntzia de s'italianu, de s'inglesu, de su francesu e de totu is lìnguas de su mundu. Su problema est ca sa scola oi, depit agiudai a ponni arramèdiu a-i cussu dannu chi po tropu tempus at fatu, seghendi·sindi a nosu sardus sa lìngua. Ecus s'importu.
Francesco Obino, diretore della Fondazione Sa Sartiglia, Ti chiedo qual è il ruolo organizzativo della Fondazione rispetto agli eventi che celebrano sa dì de sa Sardigna?